na onwe ya nọ live today na eh, Nnewi South Amichi Amichi Nnewi South Local Government of Anambra State ebe onye otu anyị bụ eh, Double Prof Goddy Ezike Kakino the leader enyi anyị bụrụ onye otu anyị anyị na ya tiri egwu tata ka a na-eme ya eh, ndị egwu ndị ejije ndị na-ele ele ndị na-akụ akụ ndị na-agba agba anyị taa na ebe a

Board of Trustee Chairman their movement ọ na-agbagide Board of Trustee bụ achịkọtasịa nya bụ onye isi by the grace of God mụwa nọ ebe a bụ Evangelist Maxim Justice Nwasike mụwa bụ National President anyị gbakọrọ n'obi be Goddy Ezike ka anyị bịa gbaa akaebe corporation of service ọ nọrọ na redio 21 hours ọ na-eme fim ọ na-agụ egwu e nwere onye nke mere n'akụkụ onye nke ahụ bụkwa odogwu on air personality a na-akpọ music man Eze Ọwụchi ọ nọ n'ebe a Eze Ọwụchi bụ odogwu ihe m na redio ewee na-ekwu maka akwamozu a

onye nka m mana ife m ji isi ọnwụ na m ga-ekwu okwu ebe a bụ na ndị na-eti egwu buru ibu nwa ka bụ obele nwa mana mgbe m ji zute nna ya ukwu Lord Ezike enwere too many lessons ọ kụziere m Ụbọchị ọmụmụ ya n'ụbọchị ọmụ ya abana ba mana ba na mmadụ nwere n'ụwa o. Ee, mmadụ eme mma na-abata gị.

ụnụ ma ihe a na-akpọ patron o sie ike ma ya agbachiekwu ya dịka nna egwu o nwere ihe anyị chọrọ nye anyị advice ndị niile n'ebe a bụ ndị na-ele egwu na-alụ egwu na-ele fim na-alụ fim na-eti eti na-agba agba o nweghị ihe anyị na-enwerọ na movement so ya ka anyị ji wee bịa ndị niile nọ ebe a bụ ndị egwu ka anyị na-asị unu biko ka anyị na-ayọ unu etu o si na-adị kedu onye bụ onye isi n'ebe a kedu afa gị Emeka anyị na-ayọ n'afa Jesus Christ anyị ji maka ya wee bịa ebe a ezinụlọ a na your father is no more but your father is alive through his music through the works of all he has done his goodness all the things o mere n'elu ụwa

ọ ka bụ Bijec Movies International ka ji ọgbọ n'igosipụta ka esi were ahazi mmemme akwamozu nke ezi nwanne anyị nwoke bụ eh, Double Prof Goddy Ezike
ndeme nne anyị eh, ka i wezi opportunity a gwanụ anyị ka i sizi wee were anya ọgba n'osiarị wee hụ ka ife si wee gaa na mmemme akwamozu a
ee abịa n'anya ee fụzie ndị ee producers both movies and ee, music production afụ m onye ọbụla zuru ma ndị na-agba agba ma ndị na-eme nkiri onye ọbụla nọcha ebe a n'ụbọchị tata then kedụzie ekene kedụ ekpele gị wee nyezie ngwuru be Goddy Ezike rapụ wee nawa n'ụmụ nwa n'oge a Ekpere m bụ ka ha nọ n'udo dịka Goddy si agwa m ha na-achọ udo

up till now since ebidoro mmemme a yesterday bụ elu okịta ma candle night ndị entertainment and all that anyị wadịkwa connected dị amụma o nwerọ akụkọ ọjọọ anyị nụ so Chukwu ka m na-ekenegodu n'ihe n'ife niile si ka o si wee mee ihe niile a na-eme na-aga welewele that is number one nke ibụọ bụ na anyị onwe anyị bịara ebe a bịara ka anyị bịa kwanyere nnukwu nna anyị maka ihe ọ bụ otu ndị amụfụ

ị kpa ha aka na Bijec ị kpa ha aka na Bijec ị ya-afụ m ị kpata ha na Bijec ị kpa aka jụọ ese m ị ya-afụ m ọfụma maka mụnwa onye nnọchite anya ndị Bijec na Nnewi

wee sọpụrụ wee chọọ udo ka udo dịrị ha n'ezinụlọ a ya ka m na-ekwu n'aha Jizọs ọ bụrụ ihe ọzọ anyị ji eje ọkwa Jizọs mana eziokwu onye ahụ ebidobere onye ahụ ebidobere ndewo ọ ka bụ ndị Bijec Movies International na-ekwu anyị wee sị ka ị kọwataziere anyị ka i si wee hụ ka mmemme akwamozu nke otu nna anyị si wee gaa n'ụbọchị tata
nwanne m mmadụ ị fụgo na ọ dịgo ka ọ ya adị yes na ọnwụ bụ ụgwọ onye kwụọ nke ya o nwere onwe ya Otu a ka ọ dị. Goddy Ezike akwụgo nke ya otu a ọ bụrọ ife ọṅụ no ọ ife mwute maka na egwu ya ọ na-adị m ka ọ na-agụrụ m egwu mgbe ọbụla mana kịta ama m afụ yazi ọzọ Yeah. m na-ayọ Chineke bụ ka mkpụrụ obi ya zuo ike na ndokwa amen udo bata n'ezinụlọ a yes o maka na mgbe a na-azụ nwa nne ya na-anọrọ ndụ nwa nne na nna ya nọrọ ọzi ebe ya etu a ka ọ dị anụgo m ka o si ada ana amago m udo ga-achị na nwoke nụrụ nwaanyị ịtọ ọ gbanị na-ayọ ndị nke kịta na-eti egwu ma mụnwa ma onye ọzọ ofu nwaanyị zuelu gị ofu yọba Chukwu mkpụrụ nke afọ ka ọ gọzie gị ọ ya aga ndị isi n'ụwa

ya bụ na ana m asụ jisikwa ike ee, egwu ọfụ o melụ tupu ọ nwụrụ a ma na obele oge Ọ ya ekwe- ọ ya ekwe- ọ ya ekwe enu, nwa obere oge ọ ga-ekwe enu, nwa ya nene.